ndewo gị bụ onye na-esonyere anyị n'akụkọ ụwa nke uhuruchi a na esbs enugu taa bụ ka orie n'abalị iri na abụọ nke ọnwa eprel afọ bụ 2024 mgbede ọma abụ m ọdịnakachukwu ugwueze sonyere anyị n'usoro mgbasa ozi anyị n'ọwa ozi x nke e jibu twitter mara ọ bụ at enugu esbs instagram bụ enugu esbs facebook anyị bụ esbs enugu ma binyere anyị aka n'ọwa ozi youtube nke bụ at esbs enugu 042 akụkọ n'uju gọọmenti enugu steeti enyela ọnwa eprel dịka oge ikpeazụ ite ụgbọala ndị mmiri uhie tinubu ga-emepe ọgbakọ imegide ndị agha ụlọ ọla n'abuja ndị ọchịchị mba sierra leone emebiela ọgwụ ruru narị puku dọla abụọ akụkọ n'uju n'uchu ya iji gbochie ọrịa ndị e si na mmiri ebute na ịhụ na ezigbo mmiri ruru ebe ọbụla gọọmenti enugu steeti esila n'aka ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmiri chetara ndị nwe ụgbọala e ji ere mmiri ka ha gbaa mbọ hụ na ha tere ụgbọala ha niile uhie ka e siri nye ha ntụziaka ya tupu ọnwa a agwụ cheta na ngalaba ọrụ mmiri na-ahụ maka iwu ji ọnwa isii gbatịa okwu a ka o bido n'ọnwa disemba 2023 ruo na ngwụcha ọnwa eprel 2024 nke mmanye ga-esochi n'abalị mbụ nke ọnwa mee afọ a bụ 2024 n'okwu onye kọmishọna okwu mmiri dị n'aka bụ dọkịta felix nnamani o kwugharịrị ezigbo mgbazi ya nye ndị ahịa mmiri ahụ ịgbaso tee uhie ahụ n'ụgbọala ha niile ụcha ha bụ ụcha urukpu igwe sky blue nke e dere obodobo inye mmiri ọṅụṅụ n'akụkụ ya abụọ na azụ ya ya na ụcha edo edo maka ụlọ ọrụ na-emepụta ihe nke e dere obodobo inye mmiri ụlọ ọrụ na-emepụta ihe n'akụkụ ya abụọ na azụ ya onye isi oche kọmitii ntuliaka mbụ na ondo steeti bụ gọvanọ usman ododo nke kogi steeti ekwuola na ntuliaka ahụ nke otu ndọrọndọrọ apc na ondo steeti mere bụ nke erughị n'isi o kwuru na a ga-atụgharị ya na wọọdụ iri na atọ nke okpuru ọchịchị okitipupa gọvanọ ahụ kwuru nke a na mgbede ụbọchị satọde a ga-atụgharị ya site n'aka ndị edebanyere aha ha dị puku itoolu narị ise na iri na ise n'ihi akụkọ kọrọ na enweghị ntuliaka emere n'okpuru ọchịchị ahụ n'okwu ya gọvanọ ahụ kwuru na mkpebi ahụ so ozi si na narị wọd abụọ na atọ n'okpuru ọchị iri na asatọ nke ondo steeti aka ahụ na-achị kogi steeti toro omume ahụ malite malitere na ngwụcha izu na-akọwa ya dịka nke enweghị nsogbu nke ndị eji okwu ha agba izu na ndị otu pati ahụ na ondo steeti jara mma ka ha siri hazie onwe ha ma pụta n'igwe ka o sila dị mmadụ abụọ na-azọ ọchịchị na ndị nnọchiteanya ha tinyere mmadụ abụọ nwere olileanya kwuru okwu ka e siri mee ya na-ebo ebubo atụmatụ inyere pati ndị ọzọ aka ka o sila dị otu ndọrọ ndọrọ pdp nke ondo steeti akagbuola ntuliaka mbụ ahụ otu apc mere na steeti ahụ na-akọwa ya dịka ịchị ọchịchị onye kwuo uche ya ọchị n'okwu nke odeakwụkwọ mgbasa ozi nke steeti ahụ bụ Kennedy Peretei binyere aka otu mmegide ahụ boro ebubo na enweghị ntuliaka e mere n'ọtụtụ ogige a kwadoro maka ime ya ọ na-ekwukwa na e nwere nsogbu na ndịda Akure na Okitipupa ebe ndị ọlụọla otu pati dị iche iche na-eme ka ọ masịrị ha n'akụkọ si ala anyị gọọmenti etiti dị njikere ibite ego nwere otu akara ọmụrụ nwa n'aka ụlọ ụlọ akụ mba ụwa ga-abụ ihe dịka ijeri dọla abụọ na ụma abụọ na nke nkwado ọrụ ga-esi n'ụlọ akụ mmepe mba afrịka minista okwu ego dị n'aka bụ wale odu edun gosiri nke a n'ụbụbọ ya na ndị nta akụkọ na mpịachi ọgbakọ ụlọakụ na ụlọọrụ okwu ego dị dị n'aka na Washington DC nke mba United States na ngwụcha izu gara aga n'ikwu okwu banyere ebe ego mba ụwa si abịa n'ebe ọ metụtara akụ na ụba ala anyị maazị edun gụpụtara ụlọ ọrụ dị iche iche na ndị mmepe mba ụwa ndị ọzọ onye ọma na-esonyere anyị echefula na esbs enugwu ka i si anụ akụkọ na-abịara anyị ma sonyere anyị n'usoro mgbasa ozi anyị n'ọwa ozi x nke eji twitter mara na mbụ ị ga-esonyere anyị na at enugwu esbs instagram bụ enugwu esbs Facebook bụ ESBS Enugu ma cheta binyere anyị aka na ọwa ozi YouTube bụ at ESBS Enugu 042 onye ọma na-esonyere anyị sonyere anyị n'ọkwa ndị a dị mkpa ndewo dịka ị nachitara anyị sonyere anyị n'akụkọ ndị fọrọ afọ ụlọ ọrụ onyeisiala egosila na onyeisiala Bola Tinubu ga-emepe ọgbakọ mmegide ndị agha ọlaọla na mba Afrịka na Abuja onye ndụmọdụ pụrụ iche nye ya na mgbasa ozi bụ Ajuri Ngelale mere nke a ka a mara nke a n'ozi ya taa o kwuru na otu United Nations nyere ala anyị aka guzobe ya nke isiokwu ya bụ ime ka ọrụ mpaghara siwanye ike ma wulite otu ga-enye aka n'okwu iyi egwu nke ndị ọlụọla na Abuja bido n'abalị iri abụọ na abụọ nke ọnwa Eprel ruo abalị iri abụọ na atọ ndị ọchịchị n'ogo dị iche iche n'Afrịka ka a tụrụ anya ha ịbịa ya bụ ọgbakọ n'ebe ọzọ anyị ga-ebido na mba Sierra Leone ebe ndị ọchịchị kwuru na ha gbara ọgwụ nakotik ego ya ruru narị puku dọla abụọ na mmiri eji emepụta ajọ ọgwụ ọkụ n'izu abụọ ka emechara ịṅụ ọgwụ aghara aghara ihe gbata gbata n'ala ha ụfọdụ ndị otu mmanye iwu nọ n'ogige ọgụgụ ọzụzụ ndị uwe ojii n'isi obodo ya bụ Freetown ka ndị mmadụ gbakọrọ ebe ahụ kush bụ ngwakọ mmiri ọgwụ dị iche iche na-akpa agwa ka cannabis cannabis bụ ya na-ewuzi n'ọdịda anyanwụ mba afrịka n'afọ ole na ole gara aga ha gbakwuru cannabis na cocaine ọkụ dịka ndị ọ dị n'aka siri kwu onyeisi ala mba Sierra Leone bụ Julius Maada Bio kwuru na mbido ọnwa a na ịzụ na ịgụ ịṅụ ọgwụ aghara aghara bụzi oke ihe gbata gbata n'ala ha

otu Republican kwuru na ihe karịrị otu n'ime atọ ga-agara ngwa ọgụ onyeisi ala mba Ukraine bụ Volodymyr Zelensky kọwara nkwado mba USA dịka ihe dị ezigbo mkpa dịka ọ ga-enyere aka ibelata mgbasa agha ahụ ma zọpụta ndụ puku kwuru puku ndị mmadụ o doghị anya mgbe enyemaka ahụ ga-eru ngwugwu ahụ ga-agakwuru sineti nke a tụrụ anya ya inyefe ya n'ụbọchị ole na ole tupu onye isi ala Joe Biden ebinye aka na ya ka ọ bụrụ iwu akụkọ egwuregwu onye tụrụ ugo na olimpik bụ Peres Jepchirchir abụrụla otu nwaanyị mere nke a n'awa abụọ nkeji iri na isii na ụma iri na isii n'ogologo ọsọ marathon nke a gbara na London nwa Kenya ahụ gbara afọ iri atọ meriri onye jibu mmeri ahụ bụ Tigst Assefa nke mba Ethiopia nke mbụ ya nwa Ethiopia ọzọ bụ Assefa Megertu na nwa Kenya bụ Joyciline merichara ụmụ nwanyị ndị mbụ bụ awa abụọ nkeji iri na asaa na ụma atọ nke Mary Keitany jiri tụrụ ugo n'afọ 2017 onye ọma na-esonyere anyị isi akụkọ ọzọ n'uchu ya iji gbochie ọrịa ndị e si na mmiri ebute na ịhụ na ezigbo mmiri ruru ebe ọbụla gọọmenti Enugu steeti esila n'aka ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmiri chetara ndị nwe ụgbọala e ji ere mmiri ka ha gbaa mbọ hụ na ha tere ụgbọala ha niile uhie ka e siri nye ha ntụziaka ya tupu ọnwa a agwụ ụlọ ọrụ onyeisiala egosila na onyeisiala Bola Tinubu ga-emepe ọgbakọ mmegide ndị agha ọlụọ ọlaa na mba Afrịka na Abuja n'ebe ọzọ anyị ga-ebido na mba Sierra Leone ebe ndị ọchịchị kwuru na ha gbara ọgwụ narcotic ego ya ruru narị puku dọla abụọ na mmiri e ji eme ọgwụ ajọ ọgwụ ọkụ n'izu abụọ ka e mechara ịṅụ ọgwụ aghara aghara ihe gbata gbata n'ala ha onye ọma na-esonyere anyị chetakwa ka i sonyere anyị n'usoro mgbasa ozi ndị a na x nke e jibu twitter mara ị ga-ahụ anyị na at enugu esbs na instagram ị ga-enweta anyị na enugu esbs na Facebook ọ bụ N- ESBS Enugu chetakwa binyere anyị aka n'ọwa ozi YouTube na at ESBS Enugu 042 onye ọma na-esonyere anyị ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-efuro oji ma pịachie akwụkwọ n'akụkọ ụwa anyị n'uhuruchi a dịka Ogechukwu Eze na ndị nyere ya aka siri hazie ya n'asụ bekee abụ m Ọdịnakachukwu Ugwueze daalụ nke ọma n'isonyere anyị